wala ko ke ne ye dɔ kɛ e yɛrɛ ye dɔ kɛ e taara ne ba fɛ ne intervention na e ka jɛnɛya ko la i y'a faamu e lebuli ko la bɔn sisan facebook ta in sɔrɔla jumɛn fɛ i ko bi video mɛ ne m'i tanu de ya mɛ n ye tiɲɛ dɔ fɔ ka tila k'i tanu k'a fɔ mɔmɔ ɲɛna i bɛ ka mɔgɔ dɔw bɔ mɛ mun na i t'anw ka video partage o ye baasi de ya e sigilen don ka ne kɔnɔ i ye ne neni n'a sira ne m'a bila n ka kɛ ba biyɛ i bɛna n dɔw de fɛ an ka kɛ ba biyɛ ba biyɛ ba biyɛ ba biyɛ salamu aleykum jo bala i ko n'i ma ali ka video bila k'i ka kɛ ba don ta ye e de y'a bila mɛ nin bɛna miliyari de d'e ma i maliyɛn denɲɔgɔn dɔgɔmuso b'e bolo o kelen bɛ ali bolo muso b'e bolo den b'e bolo o kelen bɛ ali bolo mɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu kɛ ali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ala subana waatala de b'a dɔn ne ye diɲɛ kuma bɛ fɔ ali ye nin fɛn in ne bɛ nin kalama a ka ca ni des mois et des mois ye mɛ pourquoi i bɛ nin k'i maliyɛn denɲɔgɔn na pourquoi a kun de quoi e bɛ fɛ an ka mɔgɔ minnu kɛlɛ an t'olu kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli tiɲɛ de ye tiɲɛ ye wa ala bɛ tiɲɛ de kɔ wa i ye ali ta balanse cogo min na i fɛnɛ ta bɛ yen o cogoya kelen na mɛ a bilali sababu tɛ bɔ ne mɔmɔ la hali n t'a envoyer ali yɛrɛ ma ali ye min kɛ nin moi je suis contre ça k'i yɛrɛ filime k'i yɛrɛ fɛn a ma ɲi mɛ ni ala ko fɛn b'i sɔrɔ b'i sɔrɔ sinon ni ali tun m'a yɛrɛ filime a kun tɛna se nin bɛɛ ma e yɛrɛ jo bala filɛ tɔgɔ ka di e ye e bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ k'e fɔ i wuliko tan fila ne pere de gɔridiɲɛni ko kɛlɛ daminɛ ne pere y'a daminɛ mɛ e man'a sɔrɔ dɔw y'a kuma kɛ ni mɔgɔ dɔ nana kuma kɛ sisan ni diɲɛ bɛ tugu o kɔ o man kan e tɔɔrɔ maliko de don ne y'a fɛn ne ko a ka créer diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka se ka kɛ ka kɛlɛ kɛ mali dɔrɔn tɛ hali n'a sera dugu wɛrɛw la parce que nin ye bɛɛ de ka kunko ye mɛ a filɛ i ye nin cɛ ka fɛn bila nin ye mun nafa ɲɛ e ye a muso y'a ye a dɔgɔmuso y'a ye a fɛn bɛɛ y'a ye donc i bɛna miliyari de sɔrɔ nin na sisan o de la n ko n tɛ mɔgɔ ka jɛ la adamaden ne tigɛr'i la fo ka diɲɛ wuli ne tɛ kɛ mɔgɔ ka mɔgɔ ye bilen quoi maliyɛnw aw bɛ fɛ bɛn ka na cogo jumɛn ka hasidiya to ɲɔgɔn dusukun na anw de ka kan ka ɲɔgɔn minɛ n tɛ mɔgɔ ka jɛ la tuguni ne bɛ siran buni adamaden yɛrɛ ɲɛ ne tɛ jɛ foyi la mɛ nin ko in tɛ se ka ali bɔ maliyɛndenya la dɛ ni ali yɛrɛ kun y'a dɔn nin bɛna ale sɔrɔ fo ka taa bilali ka buru fiyɛ a kun tɛ nin ko in kɛ tantɔ a kɛ to bɔ ka salala muhamadu ali yɛrɛ bɛ tila ka video kɛ a bɛ ɲɛfɔli k'aw ye limanaw salamu alaikum
ali kulubali y'a foto filɛ ka circule tuguni farafinw n'an m'a paran ka ɲɔgɔn sutura nin ye maɲumako lo dɛ mɛ minnu bɛ nin ko jukɔrɔ ne b'a kalama a b'a kalama wa ala yɛrɛ b'a kalama olu yɛrɛ b'a lɔn k'o foto bɛ mɔgɔw bolo bilahi dɔw bɛ nin ko duguma han ali kulubali ta nin duguma ali kulubali b'a kalama olu yɛrɛ b'a kalama cɛ kana cɛ ɲɔgɔn lebu wa muso kana a muso ɲɔgɔn lebu e rastamani nin han i b'a kalama i foto bɛ mɔgɔw bolo e ko tɛ ras bath e ka sanni nin ko sugu ma e rastamani nin i bɛ panpanpan na i foto bɛ mɔgɔw bolo an b'a kalama i b'a kalama wa ala yɛrɛ b'a kalama bilahi a kunsigi ɲagasan n'o ɲagama han a kunbɛ tɛ kunbɛ tɛ fɛnɛ ɲagasanen ten a b'a kalama a foto bɛ mɔgɔw bolo